Moni, ndine Jack. Nkhani yathu ya lero ikutitengera ku Kuwait. Mukhoza kugwira chakumwa, ikhala nkhani yayifupi. Tiye ticheze. Ndi nkhani yotchuka kwambiri ku Middle East. Maiko ambiri ku Middle East amayidziwa. Nde ku Kuwait kunali mayi uyu dzina lake Nora Takaka. Nora anali woyimba wedding singer amayimba mmaukwati amachitidwa hire anali otchuka kwambiri ku kuwaitiko kukakhala ukwati ukaitana nora nde kuti ukwati wako ukutengedwa kuti ndi wapamwamba nde a Nora amayi- amanka nayi pita uku uku uku ndi bandi yawo komwe amakayimba nde tsiku lina lake mu 1997 nora analandira foni. Munthu anaimba foni, anayankha, mafoni ake ma landline awo. Munthuyo ananena kuti tili ndi ukwati, nkumpasa date, unati tikufuna kuti ubwere udzayimbe, ukwati wake ndi wa usiku. Iye ah, okay chabwino, malo ozafikira zida zathu chani, ananena kuti ya nthawi yozafika ndi usiku, kaya mudzafuna kupanga prepare zinthu chani, koma nthawi yozafikira ndi usiku. iye uja okay chabwino mpofunika deposit chani akuti ananena kuti okay tikulipirani deposit koma anthuwo amene anamuimbirawo anapanga ofa ndalama zambiri kwambiri kuti nora akayimbe anavomera kenako next day nora anangopeza envelope mnyumba mwake iye kunyamula envelope muja anapeza kuti muli ndalama akuti deposit yokayimba kuja koma ndalama zake zambiri iye uja ee kuyang'ana panalibe aliyense sanaone amene anabweresa ndalama Anauza bandi yake, anakonzekera. Tsiku la ukwati linafika, ananyamuka usiku. Kunali kutali kwina kwake mbali ya ku desert. Akufika kunali mdima chonchi, anaona chi mansion kuona kuti ii, ndiye kuti malo ake ndi awo. Anafika, anachita paki panja, anagogoda, chitseko chinatsekulidwa. Analozeredwa kuti lowani mkati. Panali munthu, munthu wake ati nkhope yake amakhala ngati akuyang'anayang'ana kumbali, amazi- amazibisabisa. Nora ndi gulu lake anati, "Ih, okay, analowa ndi zida zawo amaalondolera m'dzimakolido zinazake mpaka kutulukira mu holo. Mu holomo munali chigulu cha anthu koma anthu ake samawaona bwinobwino, munali ngati kuti lighting yake inali low chonchi. Amayang'ana anthu kuona kuti "Ih, chigulu chija chikukhala kuti chikuyang'ana iwowo koma chikuyembekezera kuti iwo ayambe kuimba. Iye uja basi anachitachita set up hee basi kuti ayambe kutani kuimba komano akuti anali ndi feeling ina yake yosakhala bwino. komanso anali ndi mantha anayang'ana anzake aja kwayang'ana anthu aja ati samaoneka bwinobwino samatha kuwaona bwinobwinoyi kuti kodi anthuwa akuoneka bwanji ati analipo ndithu anthu mwina 300 nora anayamba kutani kuyimba ati atangoyamba kuyimba anthu aja anayamba kuvina ati koma kuvina kwake mene anthu aja amazipindira mene amatembenukira olo mikonoyi imazakhala ngati ikutalika nkuzafupikanso mitu kutalika khosili nkufupikanso Nora uja atanamba mantha kuwayang'ana anzake nkumaona kuti anzake onse nawonso akuchita mantha koma chifukwa choti dzanthu zija zikuvina kwambiri kumaopanso kuti mwinanso tisatani tisasiye tikasiya china chake chichitika kenako ati nyimbo zija kufika pa chimake anthu aja koma kuvina kenako mpamene amazayang'ana pansi ati pamamveka dzimasaundi ngati kukhoma pansi kuyang'ana pansi mpamene amazaona mapazi okhala ngati kuti mapazi a mbuzi osati mapazi a munthuyi onse aja anali ndi dzimapazi ngati dza zinyama dzikuvina pamene paja dzikudumpha mitu ikutembenuka mikono kutalika kufupika kusekerera kodabwitsa kuja kuti chikuchitika ndi chani nde akuti nora ndi anzake samayankhulana amangoyimbabe kuopa kuti mene zinthu zikuviniramo tikangosiya attention ilowera kwa ife komanso a- ngakhale amayimba samaona kuti ankwati ndi akwatibwi ndi atiwo nde amangoyimbabe koma ati nde dzinthu dzinavina iwo achakatere kenako akuti ena anathamangira patsogolo pamene iwo anali amayimbira pa stage paja nkukhala kuti akuti kudzakhala ngati akumugwira dzanja ngati akuthokoza kuti akuyimba bwino sanayankhule ati koma pakamwa pamene chinayasamulira choopsa nkudzamugwira akuti atamugwira anamva kuotcha ngati moto ndithu ngati chinthu chitsulo cha moto chamugunda upsa iye uchakudzidzimuka Wina anathamangira pamene panali nzache amene amaimba naye, nayenso anadzidzimukanso atachita notisi kunena kuti m'manja mwawo, m'mikono yawo, thupi lawo dzinthu dzootcha zodabwisadabwisa nde anazindikira kuti akuimbira dzinthu dzoopsa sanali anthuyi nde ati dzinthu dzinavina kenako panazakhala ngati patulukira ankwati ndi ankwatibwi komanso nkhope yawo sikutinso imaonekanso bwinobwino nde ankwati ndi ankwatibwi aja anakakhala pasi inali around 3 am ati anangokhala pansi kenako magetsi onse nkuzima mpamene ati Nora ndi anzache oyimba waja ati analiyatsa liwiro kuyamba kuthawa nanga si muli chimdima anaona ngati mwayi wawo othawa anangothawa kumangolondola chikolido mpakana anakatuluka atatuluka koma kuyamba kumangopita kuthawa akuti mene amazacheuka Nora kuyang'ana mbuyo kuona peza kuti chimanshoni chija palibe pali kanyumba kena kake kakang'ono kokutha kakalekale ati iwo acha kumangothawa kumangothawa mpaka anapeza galimoto yawo kukwera mgalimoto ndikutani ndikuthawa ati anapita straight ku polisi ku polisi kukanena kuti tinapita uku tinachitidwa haya koma zomwe taona ife ati apolisi ananyamuka nawo kupita apolisi kumanena kuti apa palibe mansion what do you mean kuti panali mansion iwo achakunena kuti panali chi mansion tabwera tazayimba koma kunali dzanthu dzoopsa ati ayi panalibe china chilichonse panali kachinyumba kena kake kamene kokachisakasaka kakale kuti abandoned apolisi anangoti ah, sitikuziwa kuti mutu mwanumo mwaona zotani koma palibe pena paliponse nde akuti Nora anali ndi mantha ndi gulu lakelo kuyimba anasiyira 1997 sanapiteso kukayimba kwina kuli konse nde ndi nkhani yoti middle east ndi nkhani yodziwika kwambiri yotchuka nde anthu amene kuti anakayimbira dzimajini i think dzimajini kaya zimatchedwa ngati zimadimoni kaya ngati zimizimu kaye zotero zoti koma ku middle east ko ndi nkhani yodziwika pamene anthu ena amanena kuti ndi nkhani yabodza koma nora takaka anasiyira kuyimba nthawi imeneyoyo 1997 ofuna kuchita search nkhaniyi imatchedwa kuti the jinn wedding zikomo kwambiri